We acknowledge you as the source of all mysteries, ah. the mystery of all mysteries. We acknowledge you as the master of all spirits, in the citation of all spirits. By the sacred skull and the sacred heart ordinance, I open yeah. and acknowledge your presence. Amen. Yeah. Isi enwe ebe enwere echi na ọ bụ mmụrụ ọ bụ ihe kara na ọ bụ ihe mere eze eze ndị eze ọ na eji bụrụ eze ụmụ agwara niile ọ ihe mere eji the king of kings This is your word to anyị emezuola ọrụ anyị abụghị ụbọchị ọhụrụ asị m biko ekpere la azabeghị aza ekpere ke nọ n'ugwu ka erubere aka nye Chineke n'ụbọchị taa mgbe anyị na-agbata mmanụ ọ bụ nguhe ụzọ ọ bụ akụda nri ọ bụ ogologo ndụ ọ bụ nka ọ bụ ihe a yọrọ Chukwu a nwekwa nwa mụrụ amụ eme nwa mụrụ amụ nke mere ibe obi adị ya mma Eze Amadioha ngwanụ o kara gị mmanya ọ sị ya nwa mụrụ amụ gị bịa mee ya ka ị mere ibe onye dị ukwu onye dị ike ike niile dị n'aka gị ọ bụghị ike mmadụ ọ bụghị by the strength neither by power because it's by the spirit by the aid of the spirit of Kamanu by the aid of the spirit of Eze Nwanyị by the aid of the spirit of Eze Ọfọ ọpara ogu and the likes and they of the council of the gods and they of the council of the ruling authority of Amadioha by the order of the nine governing angels from the seraphim

n'ala ikuku ama n'ọnya ikuku ama n'ọnya agụ ka ibe mmụọ m eji akpọ oku ya aza akụa ọ bụ ha ekwesị ndị ichie ụbọchị taa n'ime ọnwa ọhụrụ a unu bịa kpọrọ anyị abụ ọhụrụ ọ bụ ihe ibe jiri ma mma ọ bụ akụ na enwere ọ bụ ndụ mmiri ọ bụ ndụ azụ

ndị ichie asị m ihe ọma ya mere anyị unu guhere anyị ụzọ kpọrọ anyị ihe ọma were anyị biznes ka a na-arụ ya gazie unu ekwela agha mụrụ anyị iwo ọ bụ ihe a yọrọ n'ụlọ eke ọ bụ ihe a yọrọ n'ụlọ orie ọ bụ ihe a yọrọ n'ụlọ afọ ọ bụ ihe a yọrọ n'ụlọ nkwọ akụ ma ndụ mmiri ndụ azụ mmiri akpala azụ anwụla egbe bere ugo bere nke sị ibe ebela nku kwaa ya okirikiri ka a na-agba ukwu ose adịghị arị elu agbawọ dike izu mgba abụọ abaa ya ime agba tụrụ mbe ya tụrụ ekwekwe ọchụ nwa ọkọ nwe ada nwa ọkọ nwe ngwe ngwe ọsọ onye adịghị ihe o vu l'isi adịghị ihe ọ la-akụwa onye na-adịghị ihe o mere adịghị ihe na-eme ya nị aguhe ụzọ aguhe ọnụ ọ na-agba nkịtị ya eruchie ụbọchị taa ọ bụ abalị mbụ n'ọnwa mbụ na n'ọnwa iri dibịa ọgwụ kpụnye oke nkume ma eji eme ụzọ eme ọzọ amadioha ndị ichie amadioha nsirimo nkume asatọ nsirimo egwurugwu ukwu nkume atọ mgbara akụ ma mgbakwa ekele gbara m anyị ọjị ụtụtụ ọ bụ ekele ụtụtụ ọ bụ ọha ejiri si ibe jiri ma mma gbakwara anyị ọ bụ ọjị ụtụtụ anyị jiri si mma nwoke mma nwaanyị si biko ụbọchị taa agbara ukwu amadioha dị ndụ anyanwụ ụtụtụ ndị bi la elu ndị bi la ala ndị bi la mmiri ndị nọ n'ikuku asị m ya gaziere nwoke ya gaziere nwaanyị ya dịrị nwoke mma ya dịrị nwaanyị mma ka onye na-eme dị mma asị m ya gazi mmụọ ka mmụọ eze nwaanyị nke bi la mmiri ọgwọ mgbe ike gwụrụ ụmụ dibịa nwa ọra m n'iyi afọ ebube m eji eme ụzọ eme ọzọ ogwumagala ọ bata ochigharịa mmụọ ka ibe ya ome mgbe ọ gbara ike agụghị ụzọ agụghị ọnụ ọnụ gba nkịtị ya eruchie apịta ụzọ ubi mmụọ m eji akpa oku ya aza ọgbara nkịtị okwu ikpe biri la ọnụ ya asị nwoke gawa nwaanyị gawa ubi onye sị m agala ubi apịta chekwa ya ọkụ egwugwu mmụọ m eji akpa oku ya aza ome mgbe ọ gbara ike amadioha ndị ichie

ndị biafara bring your problems to amadioha and leave it there he will surely deliver you if you put your trust in him take your problems to amadioha and leave it there mmụọ ka mmụọ egwurugwu m eji eme ụzọ eme ọzọ agbara ukwu m eji akpa oku ya aza ome mgbe ọ gbara ike kamanụ eji eri evula eze nwaanyị ke bi la mmiri ọgwọ mgbe ike